Bail ó Dhia ort agus fáilte go dtí mo chaitheamh aimsire. An dtuigeann tú an focal caitheamh aimsire? Cad é sampla de chaitheamh aimsire? Ok, lean ar aghaidh. Caitheamh aimsire agus cluichí. So caitheamh aimsire mar shampla, ag canadh, amhránaíocht, ag seinm ceoil, ag damhsa, ag péinteáil, ag scríobh scéalta, ag babhláil, ag imirt cártaí, ag imirt fichille, ag imirt cluichí ríomhaire, ag triail éadaí nua orm, ag cniotáil, ag fuáil. So seo samplaí de chaitheamh aimsirí, chaitheamh aimsire agus cluichí. So tuigeann tú anois an focal caitheamh aimsire. So tasc 1, Scríobh na focail nua seo isteach i do chóipleabhar. an Ghaeilge agus an Béarla, agus scríobh teideal agus dáta, dar ndóigh. Tasc 2, Arís, scríobh na focail nua le do liosta, ag éisteacht le ceol, ag campáil, ag iascaireacht. ag dul ar líne, ag léamh leabhair, ag féachaint ar an teilifís, ag imirt spóirt, ag rith, ag clárscátáil, ag scátáil ar lanna. Ceart go leor, freisin, féach anseo. Tá ceisteanna. Freagair na ceisteanna seo. So, cad iad na caithimh aimsire atá agat agus cad a dhéanann tú chun do scíth a ligint? chun do scíth a ligint, to relax. So, sampla, Is breá liom a bheith ag imirt spóirt. Nó, Tá spéis ar leith agam sa drámaíocht. Focal eile ar spéis? Suim. So, Tá suim agam sa drámaíocht. Tá dúil mhór agam sa ceol. Tá dúil mhór, tá suim mhór, is breá liom an ceol. So tá dúil mhór agam sa ceol. Taitníonn gníomhaíochtaí faoin aer go mór liom. Gníomhaíochtaí, activities, faoin aer is out in the, the open, in the air. Ceist 2. An gcaitheann tú a lán ama ar do chaitheamh aimsire? An gcaitheann tú Do you spend a lán ama, a lot of time? Caithim an-chuid ama Caithim a lán nó a an-chuid ama ag imirt spóirt. Seinnim an guitar gach lá. Agus uimhir 3. Cá fhad is atá tú á dhéanamh? Cá fhad, how long, atá tú á dhéanamh, have you been doing that? Le cúig nó sé bliana, ceapaim. Le cúig nó sé bliana, ceapaim. For cúig nó sé, five or six years. Ceapaim, I think. Ok, so tasc a dó ansin, scríobh na, an liosta focal agus freagair na ceisteanna, haon dó trí. Ok, tá samplaí ansin but scríobhann tú do fhreagra. Tasc uimhir trí, So, cén cineál duine tusa? Tá gach duine difriúil. Ok, tá gach duine difriúil.

OK, so léigh na píosaí seo. An traidisiúnaí. Is duine traidisiúnta thú? Taitníonn caitheamh aimsire ealaíonta leat, go háirithe ceol, damhsa, drámaíocht agus amhránaíocht. Is breá leat a bheith ag léamh agus ag scríobh scéalta freisin. OK, So léigh, haon dó trí ceathair cúig sé seacht ocht, ok? Agus cén sórt duine tú? So roghnaigh nó pioc trí chinn, trí chárta, ok? Pick three cards, pioc trí chárta agus scríobh fút féin. So you, if you, if you're a traidisiúnaí you'll, you'll change it, is duine traidisiúnta cultúrtha mé. Taitníonn caitheamh aimsire ealaíonta leat, liom. Go háirithe ceol, damhsa, drámaíocht agus amhránaíocht. Is breá liom a bheith ag léamh agus ag scríobh scéalta freisin. Okay.